wa mali ɲɛ furakɛlaw ka tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko association des professionnels en santé oculaire du mali o ɲɛmɔgɔba ye ka tɛmɛ o la eh, parti politique dɔ bɛ yen n'o ye alliance démocratique du peuple malien k'u ka jamanadenw lawuli ka miirina ɲuman d'u ma pour que u ka se ka faamuyali kɛ ni ale ja ye dununkɔrɔ jɛman ye o ɲɛmɔgɔ ye n ye Collectif pour la refondation jɛkuluba dɔ don Mali kɔnɔ bi min wulila ko an ka Mali kura jɔ ni parti b'a kɔnɔ association b'a kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ dankan fɔlɔ ye n ye olu ka kumalasela n ye wa u ka jɛkulu min bɛ ɲɛɲinini kɛ o fana ɲɛmɔgɔ ye ka tɛmɛ o la ala ye n garisigɛ kɛ wasabulon na camancɛ wasabulon na o camancɛ wasabulon fana la komisɔn min sigilen bɛ kɛnɛya bonna kunkan ani adamadenya tɔpɔtɔli olu ka rapporteur c'est-à-dire olu ka ɲɛɲininikɛla min bɛ jateminɛw kɛ ko la kosɛbɛ o ye n ye o bɛɛ kɔfɛ n'i ye wasabulon yɛrɛ jateminɛ ni cnt don jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen min bɛ wari donta ni wari bɔta a taara min na a bɔra min na n b'o fɛnɛ kɔnɔna na d'accord euh, présentation kɔfɛ euh, an b'a fɛ k'i ɲininka komi i yɛrɛ kumana k'a fɔ k'i ye wasabulon maa dɔ ye donc an b'a fɛ k'a dɔn transition komi an bɛ transition na transition yɛrɛ bɛ cogo di yala a ka kɛnɛ a baasi t'a la an bɛ se ka min fɔ bi transition kɛnɛya dan wa an bɛ se k'a fɔ transition bɛ a ka denmisɛnninya wagati la n'a fɔra k'i bɛ denmisɛnninya wagati la o kɔrɔ ye fanga b'i la ka ko caman kɛ mais kuma dɔw la i bɛ se ka bin yɔrɔ dɔw la k'a sɔrɔ olu ma dabɔ fɛn wɛrɛ kama n'olu ye ɲɛɲini kɔnɔna ye transition bɛ ka baara min kɛ bi a bɛ lahala min kɔnɔ o ye yɛrɛmahɔrɔnya ɲinini lahala de ye yɛrɛmahɔrɔnya min n'an an furadama ma sɔrɔ sabula hali n'i ye jateminɛ kɛ yɛrɛmahɔrɔnya bɛ tali kɛ fɛn saba de kan yɛrɛmahɔrɔnya fɔlɔ o y'i ka kan ye jamana o jamana ma se k'a ka kan don ba la i tɛ yɛrɛmahɔrɔn ye i ka kan n'i ka naamu yɛrɛmahɔrɔnya filanan o ye lakana ye parce que i ka kan n'i y'o dɔn lakana fɛnɛ hali o kalan o bɛ i b'o fɛnɛ k'i ka kan de la yɛrɛmahɔrɔnya sabanan o bɛ kasabi ko kan n'o ye nafolo ye donc mali bɛ ka kɛlɛ minnu kɛ bi o ye yɛrɛmahɔrɔnya ɲinini de ye i bɛna ye k'a fɔ depuis euh, an fa modibo keita ale min ye yɛrɛmahɔrɔnya ɲini an ye yɛrɛmahɔrɔnya kɔni sɔrɔla mais a tun sigilen bɛ fɛn damadɔ kan a bɛɛ karila ka sɔrɔ hali ale ma fanga bila sabula hali an ka bɔ an ka don sefa la a sɔrɔla ale ka wagati kɔnɔ parce que 1967 ale de ye yamaruya ta k'an ka don sefa la tuguni bon i bɛn'a ye tiɲɛ don izini caman jɔra mɛ an yɛrɛ ka kan mun y'an ka bamanankan ye olu ma don da la a wagati la mɛ an ye baara caman kɛ ni kan de ye tubabu ka kan de ye bon i se ka i to walikan kan k'i bɛ bɔ o walimɔgɔ bolo surtout o walimɔgɔ ka wali wari transition bɛ baara mun na bi an bɛ ka kɛlɛ o kɛlɛ kɛ o tɛ ko faransi ka d'an ye o tɛ k'an ni irisiw ka di o tɛ k'an ni amerikɛnw ka di mɛ an n'an yɛrɛ ka diya i n'a fɔ perezidan yɛrɛ b'a fɔ cogo min i kɛra maa o maa ye ni an bɛ jɛ mɛ i b'i ta ɲini cogo min anw yɛrɛ b'an fana ta ɲini ten donc yɛrɛmahɔrɔnya ko kɛlɛ de bɛ sen na o de fana gɛlɛya bɛ transition kan n'i ye jateminɛ kɛ i bɛn'a ye k'a fɔ ka kɔn transition ɲɛ a tun bɛ fɔ de ko ni faransi tɛ ko hali mali fonkisiyɔnɛriw tɛ se ka sara ko ni faransi tɛ k'an tɛ se ka foyi foyi k'an yɛrɛ ma diɲɛ kɔnɔ faransi bɔra a la sedawo ye anbariko ta anbariko min tɛ tiɲɛ kɔnɔ k'o bɛɛ k'an na kalo wolonfila mali y'i jɔ n'a ka malidenw ye sara ma tigɛ foyi ma tigɛ mɛ o bɛɛ kɔnɔ an sera ka wari sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan min ye réduction de train de vie ye ko ka dɔ bɔ duntaw la o fara ɲɔgɔn kan taar'i jɔ miliyari kɛmɛ ani miliyari kelen na donc i bɛn'a ye k'a fɔ an ye san bi saba mun kɛ ko bɛɛ fanga n'a bɛ f'o ma ko démocratie fanga o ye fɛn naani don bɔgɔ la transition bɛ k'o bɔ bɔgɔ la a fɛn fɔlɔ min don bɔgɔ la o kɛra armée ye armée de répression de tun b'an bolo armée tun t'an bolo minɛn t'an bolo sisan armée de guerre de b'an bolo minɛn b'an bolo an labɛnnen don filanan i bɛn'a ye hali kalanko bunda kun kan kalan kun donna galama la defuw tɛ kɛ ka ɲa foyi tɛ sɔrɔ ka ɲa hali fonction publique pour que k'a sɔrɔ f'a k'a sɔrɔ e kɔ sɛmɛnen bɛ ka ɲa an y'a ye transition kɔnɔ o kɛlɛla k'o ban pewu an y'a ye fɛnɛ transition kɔnɔ ni mali kun taara ka feerefɛnw feere a kɛra kɔɔri ye a kɛra fɛn fɛn ye n'a wari kun bɛ na a kun bɛ taa jigin faransi ka wagande de kɔnɔ asimi ko ko mali mana fɛn mun feere mali de taara wari tɛ taa d'u ma a bɛ na mali kɔnɔ directement donc an ye o fana sera k'o kɛ an fana sera k'a yira faransi la ale ka armée tɛ se ka foyi ɲɛ mali la a ka armée o taara parce que u tun bɛ akɔri min kɔnɔ ɲuman tɛ a ka ambassadeur o taara o kɔrɔ ye u bɛ baara mun na a ɲɛdɔnnen don ka bɔ o la fɛnɛ hali g5 sahel min n'an b'o kɔnɔ n'a tun bɛ u bolo don fɛnɛ la an bɔr'o la arajo minnu bɛ kuma lankolonw ni fɛnw fɔ ka mɔgɔw hakili bɔ an y'o datugu donc i bɛn'a ye k'a fɔ yɛrɛmahɔrɔnya fari dara eh, diplomatiki sira fɛ arime sira fɛ sɔrɔ sira fɛ ani miirina sira fɛ donc ni faamuya transition bɛ taabolo ɲuman fɛ a bɛ taabolo ɲuman ɲuman yɛrɛ de fɛ an bɛ yɔrɔ min na bi transition kɛra sababuya ye maliyɛnya kun nege bɔra maliyɛn dɔw la maliyɛn la diasporaw kulu bɛ na a kun dɔw kun b'a n'i kun ko k'i ye maliyɛn a man d'u ye mɛ bi n'i ye seke maliyɛn de la diaspora u bɛɛ bɛ na mali la bi ka n'a dɔ kɛ mɔgɔw bɛ nisɔndiya ni maliyɛnya ye bi o sɔrɔla transition de la o transition min n'o ɲɛmɔgɔya bɛ asimi bolo ni premier ministre ye sogɛli ye ni cnt fɛnɛ bɛ yen parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛn korema la anw tɛ mali an bɛ maliko de la ni min ye min kɛ an b'o fɔ o don o de kama n m'a dɔn n'i y'a lakɔlɔsi cnt ye premier ministre weleli dɔ kɛ ne de nana n ko a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ i kana kɛ jɔn i ka kɛ hɔrɔn ye hali ni premier ministre ma foyi ɲa mɛ mali ka yɛrɛmahɔrɔnya k'a dɔn k'an ye maliyɛn ye k'o hɔrɔnya segin an ma an y'o min pɛridi san bi saba kɔnɔ a kɔni y'o kɛ cogo ɲa Et puis hadamaden de don waliju tɛ kira tɛ a ma ci a n'a ka point fort don a n'a ka point faible don i n'a fɔ président yɛrɛ fana point fort b'a la point faible b'a la an bɛɛ de bɛ ten parce que an bɔra yɔrɔ min na ka jamana fili san bi saba k'i b'o labɛn san kelen kɔnɔ a man nɔgɔn donc o la transition bɛ taabolo ɲuman kan a bɛ ka taa taabolo min kan a ka ɲi jamana ma a ye jamana nege don jamanadenw na mɛ dɔ kan ka fara a kan halisa parce que fɛn dɔw bɛ olu kan ka kɛ hali yuruguyurugu minnu n'olu bɛ ka kɛlɛ an kan ka tɛkisi caman nana mɔgɔw tɛ min kalama an ye minnu vote yɛlɛma caman donna mali ko la i bɛna ye Majisira caman bɛ ko kuntan caman na u caman bɛ ka bɔ a la wa caman ɲininkara i dalakan na yɛrɛ fɛnɛ parce que jamana tɛ se ka kɛ ten ko mɔgɔw t'u ka jɔyɔrɔ fa kulu o kulu la n'i y'a ta mali la bi ɲuman b'a la juguman b'a la mɛ mali a juguman de ka ca armée tun bɛ ten ekɔlisow tun bɛ ten dɔgɔtɔrɔw tun bɛ ten kɔmɛrisanw tun bɛ ten an bɛɛ de tiɲɛna san bi saba a y'an bɛɛ de bɛɛ kɛ fɛn bayɛlɛma ye mɛ n'i ko k'i bɛn'o kɛ o tɛ taa hakili yɛlɛma kɔ dɔnku an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ maliyɛn lakununna transition in kɔnɔ o yɛrɛ baara caman an y'o caman kɛ ka kow ɲɛfɔ ɲɛfɔ bamanankan na pour que bɛɛ k'a dɔn mun de b'an kan mun t'an kan donc vraiment anw wasalen don ni transition ye an nisɔndiyalen don n'a ye wa k'a sababu kɛ maliyɛn de la diasporaw fana ka dɛmɛ ye parce que an ye wulikajɔ fɛn o fɛn kɛ u ye wari min bɔ a la kɔnɔna mɔgɔw m'a bɔ a la wala an bɛ yɔrɔ min na i ko bi maliens de la diaspora olu bɛ 1600 miliyari de ladon san o san n'olu ka o wari tɛ hali k'a fɔ k'an tun bɛ se ka embargo muɲu a bɛ gɛlɛya parce que yɔrɔ caman tun bɛ yen gouvernement ka nafolo ma o fana labɔ a ka kan an k'olu dɔw fana fɔ mɔgɔw k'o dɔn parce que ni bɛɛ jɔyɔrɔ ma fiɲɛna jamana na a bɛ gɛlɛya donc u fɛnɛ u y'u seko belebele kɛ wa olu ka faso kanu ye caman to kɔnɔna na k'olu fɛnɛ bila sira dɔw kan donc n bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye nin ye donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o faso dɛmɛ na ayiwa eh, n'an bɔra o kɔnɔna na an bɛna ɲininka an bɛ ɲininkali falen dɔɔnin eh, an y'a ye faransi jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye emmanuel macron ye a tun bɛ munumunu na a y'i to taama na a y'i yɛrɛ sɔrɔ gine bisawo kaw fɛ gine bisawo yen kuma caman bɛ yen a ye minnu fɔ a ye a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ mali sɔrɔdasiw bɛ ka fagali minnu kɛ surtout nord la u bɛ ka terrorisiw kɛlɛli min kɛ ko fulaw de indexelen don a y'o kuma fɔ kuma ye maa caman tɔɔrɔ hali korema hakili b'a la aw ye communiqué dɔ k'a la gouvernement ka communiqué kɔfɛ ayiwa e hakilina yɛrɛ ye jumɛn ye nin ko in bɛɛ kan ka kɔn gouvernement ɲɛ anw kumana gouvernement kɛlen ka communiqué kɛ fɛnɛ an ye communiqué wɛrɛ kɛ ka communiqué dɛmɛ macron ye denmisɛnnin min mɔn'a hakili kɔ o de don mais an bɛ fɛ macron ka min faamuya a ye kalan kelen min kɛ anw y'o de kɛ u kun ye anw bɛnbaw mara parce que olu kun ka dɔnniya ma se yɔrɔ dɔ ma mais macron bɛ yɔrɔ min na n'i y'a di asimi ma a b'a kalan tuya a b'a kalan adamadenya la a b'a kalan mɔgɔya la a b'a kalan diɲɛ ko bɛɛ la macron ninnu bɛ sira dɔ de kan dɛsɛ sira de don i m'a ye gouvernement ye communiqué kɛ hali a m'a don terroriste tɛ mali la koyi terroriste ye minusma ani états-unis min bɛ k'olu kɔkɔrɔma don ani faransi olu de ye terroriste ye mali la wa macron ye nin kuma min fɔ macron kan ka nɔ minɛ k'a kiri parce que a ye génocide de promotion kɛ tantɔ hmm. a ye génocide de promotion kɛ c'est à dire n'i ye kuma in jateminɛ macron tɛ min kalama an ka dugu ka kɔrɔ ni faransi ye olu bɛ ka demokarasi fanga fɔ tuma min na o y'a sɔrɔ anw bɛ yen a mɛnna depuis a mɔkɛw ma na diɲɛ kɔnɔ ale mɔkɛ ta mɔkɛw o y'a sɔrɔ mali bɛ yen mali de bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ tɛ fɛn fɔ mali la ɛ hali u bɛ fɛn fɛn fɔ ko laïcité olu ka laïcité ye 1905 ye an kɔrɔ mais mali ka laïcité o ye depuis 1200 35 sumaworo kante an yɛrɛ nɔrɔma an kan ka fɔ de ko kante site ubiyɛn kante izmi mɛ bɛna min fiyɛ na a ɲinɛna min kɔ mɛ nin b'a yira kuma caman bɛ yen korema tɔgɔ la ne bɛ to ka bɔ ka kuma ne y'a fɔ a ɲɛna n ko mali su bɔbaga tɛ mɔgɔ si ni faransi tɛ wa faransi kan ka nɔ minɛ hali ni nin tɛ a ko ko fulaw k'olu de bɛ ka faga mɛ an y'a yira a la chef d'état major de l'armée de terre félix jalo o ye fula ye directeur général de, de la gendarmerie o ye fula ye eh, maliki jaw cnt ɲɛmɔgɔ o ye fula ye asimi o muso lala jalo o ye fula ye ne min bɛ ka kuma e fɛ nin ye ne muso o ye fula ye bɔn mali arime la siya ko tɛ yen mali arime bɛ siya bɛɛ b'a la bɔbɔ b'a la kɔrɔbɔrɔ b'a la kadɔ b'a la c'est une armée républicaine a t'i n'a fɔ olu ka faransi légionnaire bɛ taa mercenaires ta hali dɔw mana tɔgɔ min di u b'o dɔrɔn de sɛbɛn an n'olu tɛ kelen ye maintenant olu de tun ye fula dɔw dilan ka donso dɔw dilan ka dugu in ci yan n'u u ka donso dilannen ninnu mercenaires n'u nana ne b'a ko donsow don u bɛ mun kɛ n'u kan ka taa e ka dugu la na aw ye fulaw ye n'o donsow taara aw ka dugu la donso min dɔnnen don kɔrɔlen dugu dɔ la u b'o mɔgɔ dɔ kɔrɔnpi mɔgɔ kelen mɔgɔ fila u bɛ ye fagalikɛyɔrɔ la donc dugumɔgɔ b'a ko ee k'an ye karisa ni karisa ye k'olu b'a la maintenant u b'u to la tuguni fulaw fana bɛ taa u ka fula dilannenw bɛ taa baga donso dugu dɔ ma ubiyɛn dɔgɔnɔ dugu dɔ ma bon o b'a sɔrɔ fula dɔw bɛ yen u sera ka minnu kɔrɔnpi ni wari ye o damadɔ mana ye u b'a fɔ ko aa ko fulaw nana k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ olu de ka mɔgɔ dilannenw don a perewu ye mun ye i ma alimanw ye alimanw minɛna mura a fɔra ko mun don ko reportɛri mɛ i m'a ye barikani yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ reportɛrikɛla ye gawo wa chaque fois n'u bɛna tiɲɛni kɛ u bɛna o wale de la i bɛn'a ye mura terorisi kɛmɛ fila de fagara mɛ u ko ko nɔn nɔn nɔn ko civili de fagara mais par contre 2017 2018 2019 mɔgɔ ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn de fagara ogosagu sobanda jura a ma fɔ ko civili o ma fɔ ko civili sara mura kɔfɛ jalasagu mɔgɔ kɛmɛ ni bi saba ni fila fagara u ma ankɛti ko kuma fɔ donc i bɛn'a ye terrorisiw sali de man di olu ye terrorisi fagali o de man d'u ye parce que i m'a ye kuma fila b'a da n'a ma fɔ ko wagner bɛ yen a b'a fɔ ko fulaw bɛ kɛlɛ la mais nin bɛɛ kuma bɛ mun nɔfɛ nin bɛɛ kuma bɛ mali bɛ chapitre 7 min na an bɛ nations unies min bɛ mali la o article 138 ani o article 139 u bɛ fɛ k'o de ta k'o don ba la ka mali kɛlɛ kɛ o article in bɛ mun fɔ o article in bɛ yamaruya di eh, etats unis ni faransi ninnu ma u ka u jɔ jamanadenw pilasi la jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen k'olu gɛn ka bɔ yen a bɛ fɔ o de ma ko la doctrine r2p c'est donner la responsabilité de protéger le peuple donc o de la n'u ye n'a fɔra sa ko mali armée bɛ ka fulaw faga donc u b'o article 138 ani article 139 bila ko an bɛna mali ɲɛmɔgɔ kɛlɛ parce que u bɛ ka siya dɔ faga donc u bɛ se ka kɛlɛ kɛ u bɛ kɛlɛ kɛ ni bi sɔrɔlen u ye irak ci ni o de ye u ye libi ci ni o de ye ou bien u b'a fɔ ko wagner bɛ yen o fɔkun ye mun ye a k'a fɔ ko anw ka sarasiw bɛ an ka autoritew u ye mercenaires sara k'u yɛrɛ lakana mais u tɛ ka jamanadenw lakana o la u bɛ article in fana bila en marche pour se donner la responsabilité k'a fɔ k'u bɛna peuple protéger olu de la OTAN ka intervention bɛ kɛ o de la a bɛ fɔ o de ma ko l'intervention de l'OTAN Faransi ni États-Unis de bɛ nin bɛɛ ju la mais alors que mun de kɛra olu tun bɛ yan san kɔnɔntɔn san kɔnɔntɔn kɔnɔ u ma se ka terorisi kɛmɛ ni bi duuru faga san kɔnɔntɔn kɔnɔ an ka dugu cira san kɔnɔntɔn kɔnɔ ekɔliso joli datugura kɛlɛ bɔra kɔrɔn fɛ ka mali bɛɛ minɛ aw ka dɛsɛ de dara kɛnɛ kan donc n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna makɔrɔ ye kuma min fɔ malobaliya kuma dɔrɔn de don c'est-à-dire parce que a sera niveau dɔ ma sisan ni olu bɛ mun nɔfɛ kɛlɛ in tɛ maliko kɛlɛ tɛ dɛ an ka dugujukɔrɔ fɛn nɔfɛ kɛlɛ de don e m'a ye n'u bɛ wagner in fɔ wa ko wagner mana na dugu min na ko pati mali bɛna i ka sɔrɔ bɛɛ de ta k'a di irisiw ma donc sɔrɔ ko kɛlɛ de don bon mais mali dun anw ka anw ta de y'an ka sɔrɔ ye est ce que sɔrɔ bɛ se ka kɛ i ka jamana la k'i t'o don i ka jamanadenw ni saya cɛ wa mais wagner tɛ mali la mali sarasiw de ye wagner de ye donc makɔrɔ ye nin kuma minnu fɔ a kan ka nɔminɛ de an kan ka mandat yɛrɛ an kan ka plainte de don makɔrɔ kama n'a bɔra président la dɔrɔn a ka nɔminɛ mais au delà de ça impact jumɛn bɛ se ka kɛ nin kuma la mali population kan maliyɛnw kan non bon mali population ye a faamuya mais nin bɛɛ la nin bɛɛ kun dabɔra mali filaw fana ka wuli k'olu de bɛ ka faga mɛ o tɛ se ka wuli o parce que bɛɛ b'a dɔn ko fila kɛlɛ tɛ yan mɛ ne tɛ nɔgɔ tun min na ni n b'o fɔ otoritew ɲɛna c'est à dire mali sera yɔrɔ dɔ la groupe ethnique kan ka dabila mali la filaw ka tɔn kɔrɔbɔrɔw ka tɔn bamanan tɔn a ka dabila nafa foyi t'a la mali la parce que o de bɛn'a to parce que nin na i kana u bɛɛ exclu dɛ parce que n'i ye makɔrɔn karalen ka nin fɔ a bɛ nin fɔ k'i jigi to dɔw fana kan donc il est temps que tous ceux qui sont des groupes ethniques ethniques tɔgɔ bɛ fɛn fɛn na u k'a bɛɛ ci parce que n'a ma dabila e fila tɛ yɔrɔ jumɛn fila bɛ burukina fila bɛ lagine fila bɛ afiriki fan bɛɛ n'e nana k'i bɛ fila kɛlɛ wuli o bɛ dabɔ mun kama fulaw yɛrɛ ka jɛkulu dɔ sigi olu fana ka don kɛlɛ la. a bɛ fɔ o de ma ko génocide u ye mun kɛ ruwanda ruwandakaw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ a ti ɲa mali la an bɛ ɲɔgɔn dɔn a ti ɲa mali la donc laɲini tun ye mun ye a fɔlɔ c'est pour mettre en marche la doctrine r2p olu yɛrɛ de ka na n'u ka mercenaires ye u ka na u ka baara jugu kɛ u ka na mali autorités bɔ yen u ni na k'u bɛna jamana protéger ka sɔrɔ u tun nana mali la de k'u bɛ san kɛmɛ de kɛ yan mɛ ala y'a kɛ o plan de tiɲɛna u bolo u tun t'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ c'est à dire hali sini n'i y'u sigibaw ka u t'a dɔn k'a kɛra cogo min mɛ barika de bɛ mali la donc o la a ye kuma minnu fɔ nin ma bala an na u bɛ to ka nin kuma de fɔ depuis kɔrɔlen wa nin de b'u da la nin de y'u dala minɛ kala ye n'u m'a fɔ ko sɛgɛn b'an na u b'a fɔ ko ethnique kɛlɛ bɛ yen ka sɔrɔ olu de bɛ na n'a bɛɛ ye ka sɔrɔ sɛgɛn kelen tɛ mali la wari min bɛ mali bolo a tɛ faransi bolo i bɛ faransi i bɛ faransi i b'a ci k'a feere kura ye a ɲɔgɔn kɛmɛ wari wari bɛ se ka bɔ hali mali la k'an ka wari tɔ to sɛgɛn t'an na le mali n'a jamais été un pays pauvre. na cogo di pourtant population bɛ sɛgɛn na bɛɛ bɛ degun na bɛɛ mɔgɔw bɛ kulɛ na. non n bɛna mun f'i ɲɛna. seulement mali ma bɛn ni ɲɛmɔgɔ ɲumanw de ye mali bɛnna ni ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye olu y'a ɲini k'a d'u kɔnɔbara de ma fɛn min bɛ don kɔnɔbara la o taa yɔrɔ dɔ de tɛ o bɛ taa ɲɛgɛn de la mɛ ni ma faso kanu kun kɛra ni kunkolo ye ka baara kɛ e bɛ se k'a faamuya cogo di bi karamɔgɔkɛ ko mali ye sɛnɛkɛ jamana ye mali de la an bɛ ka maroko ka karoti dun mali de la maroko ka nemuruba bɛ k'an ka mɔni na mali de la maroko ka pɔmu de bɛ kɛ anw bolo maroko ka nemuruba de bɛ feere yan mɛ ne ko an man ka ɲugun an yɛrɛ la 1 million 800 mille hectares o de bɛ office du niger la plus de 2 millions d'hectares à aménager u ma baara de kɛ c'est-à-dire minnu les acteurs soit disant acteurs de la démocratie foyi ninnu ma fosi kɛ u sera ka fɛn mun kɛ ka taa mali bila dans l'ajustement structurel ka t'an ci banque mondiale ni fmi tɛgɛ kɔnɔ ka taa juru kuntanw ta ka jamana yɛrɛ bolo bɔ a ka mara la

ko kun kan ka kɔnsede de san tan duuru filɛ u sigilen bɛ ka kɔnsesiyɔn ma kɔnɔ jamana ka wari min bɛ don jamana kɔnɔ regarde an ka sanu bɛ bɔ yan an k'an ka sanu nationaliser dɔrɔn maje ne y'o proposition de loi kɛ a bɛ cnt la j'ai fait neuf propositions de loi a kelen o kelen bɛ jamana bɔ nɔgɔ la la première proposition de loi o tun ye k'an ka monnaie créer la création de la monnaie du Mali et la création de la banque centrale du Mali o création tun bɛ na ni mun ye an ka an ka dugujukɔrɔfɛn an tun b'a nationaliser le Mali aura au moins 51 pour cent donc n'a nationaliser n ye loi wɛrɛ ta o loi tun b'a to sanu an ka foyi tɛ bɔ an ka dugukolo la n'a ma transformer o tun b'a to n'an ye sanu bila sa k'a tɛ bɔ yan n'a ma transformer a bɛ kɛ crypto or de ye o de b'an ka wari garanti kɔɔri kɔɔri filɛ kɔɔri bɛ se ka kɛ wari garanti ye mais an mana kɔɔri sɛnɛ kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni seegin de bɛ taa kɛnɛ ma alors que tunisi lajɛ gawo ka bon ni tunisi ye mais tunisi 230 unité textile de b'olu bolo joli b'an bolo joli b'an bolo regarde tumbuktu Totu kelen a ka bon ni kɔdiwa psi bɛn psi togo faralen ɲɔgɔn kan totu ka bon n'a ye n bɛ fɛ e miy deta de bulon a totu an bɛ se k'a sɛnɛ ali kama ala an tɛ buru san bilen dɔrɔnmɛ dɔrɔn an yɛrɛ de tila ka taa ali kama feere kɔfɛ mɔgɔw ma e gari don fi Niger dont j'ai parlé à un certain moment n'a y'i diya i b'a kɛ kɔgɔji ye ka bɔ lagine ka na n'a ye mais o nafaba t'an kan an b'a kɛ baji ye an bɛ baji sama ka bɔ lagine ka na n'a ye mali la ka dragage kɛ ka dingɛ kɔnɔna bɔ an bɛ port fluvial kɛ bamakɔ ka port fluvial kɛ mopti ka taa port kɛ gawo o port kelen o kelen ça donne 2,5 milliards par jour au mali si on parvient à réaliser ces trois ports là ka tila ka euh, port sekiw kɛ entrepôt kɛ on peut créer 400 000 emplois et puis plus de direct mais plus de 1 million 800 000 emplois indirect donc moi je te dis ce n'est pas un pays pauvre o dɔrɔn to yen tile dɔrɔn ta i kana se fɛn wɛrɛ la taa australie taa jamana wɛrɛw la tile bɛ dugu o dugu la u bɛ compteur dɔw dilan u b'a dɔn a bɛ tile sama k'a kɛ énergie a bɛ se k'a di hali edm ma donc e bɛ se ka tile sama k'o kɛ kuran ye k'a di edɛmu ma edɛmu fana bɛ se ka kuran d'i ma a dɔw la ni kalo sara i b'a sɔrɔ edɛmu de bɛna wari d'e ma e yɛrɛ tɛ wari di edɛmu ma sans source d'énergie i bɛ taa min i bɛ taa yɔrɔ jumɛn on a tout mali dugukolo b'an bolo dugujukɔrɔfɛn b'an bolo ji b'an bolo tile b'an bolo ala ye kodɔn fana di an ma n'o y'an ka seko ni an ka dɔnko ye u bɛ se ka fɛn bɛɛ di mali ma mali artisiw ye fɛn bɛɛ sɔrɔ cuba lajɛ k'u to embargo la n'u ka n'u ka fɛn eh, tourisme de y'u développé mais an tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ yan le mali a tout pour gagner donc moi je te dis an ye 30 ans kɛ manamana ko ni fɛnw de la il est temps aujourd'hui que an k'an sigi an k'a fɔ k'an bɛɛ nɔ don et qu'on se remette en cause mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka a fɔ tiɲɛ na ne ka nin baara ma ɲa a bɛ gɛlɛya i ka taa ɲɛ donc le mali n'est pas un pays pauvre et le mali n'a pas besoin de la banque mondiale et de la fmi parce que banque mondiale filɛ ani fmi a bɛ fonctionner cogo di i b'a sɔrɔ san états unis ale ka mɔgɔ de ye banque mondiale directeur ye europe ale ka mɔgɔ de ye fmi directeur ye wa juru min bɛ don farafinna dugu la club français de b'a juru don o la juru min bɛ don société privée la club anglais de b'a juru don la donc o de kama wari tɛ an bolo mali la wari t'an bolo papier de b'an bolo donc de telle sorte que u bɛ juru juru de la n'u y'a don i la n'u y'a don e la sisan u b'a f'i ɲɛna bɔn an bɛ nin juru don e la bɔn i b'i muso fɔlɔ gɛn i b'i denkɛ fɔlɔ bila ɔ i ka so min i ka jati i ka nakɔni min tun bɛ yen n'i b'o sɛnɛ i b'o to yen i b'o di privéw ma pour que i ka se k'i mago tɔ ɲa wa n'i bɛna juru ta mɔgɔ mɔgɔ fɛ f'i k'olu ɲininka o tɛ k'i don jasa kɔnɔ yan e a juru t'i bɔ nɔgɔ la yɛrɛ donc a tɛ mɔgɔ si arranger donc k'an to olu la an tɛ ka développer olu ka kɛlɛ bɛ an ka to de kɔnɔ. d'accord Cour suprême le 28 juillet tɛmɛnen Cour suprême ye mandat d'arrêt international da mɔgɔ naani ɲɔgɔnna kan. Pati politisiyɛn saba b'a la Bubu Sise Igor Jara ka fara Cɛman Ibɛri Kulibali o kɔfɛ fana banki BMS SA directeur general kɔrɔ o fana b'a la n'o ye Babali Ba ye ayiwa e hakilina ye jumɛn ye nin bɛɛ ko la Yala parce que dɔw bɛ yen olu ko ko ɛɛ depuis transition sigira k'u bɛ chasse aux sorcières de la chasse aux sorcières o ye jumɛn ye ko a daminɛna fɔlɔ ni ɛɛ a tɔgɔ di bubeyi ye ko bubeyi fatura sisan bubeyi kɔfɛ ko ɛɛ a tɔgɔ ɛɛ sadi président o fana k'u tugura o nɔfɛ ko sisan k'u bɛ ka bubu ninnu k'u b'a fɛ k'u gɛn yaasa ka kɛnɛ labila est-ce que e bolo o ye tiɲɛ ya bon ne bɛ fɛ ka min f'i ɲɛ na an ka bɔ mɔgɔko kɛlɛ la an ka don tiɲɛ na mandat d'arrêt a dara e kan wa a dara ne kan ne ye sangabonkɛla bɔtɔ ye finɛtiri fɛ i ma dan ala ma i nɛna ma i bolo de donna wari la epi a fɔra de ko siga de kɛlen b'u ma k'u kana a ma fɔ k'u y'a ta fɔlɔ siga min kɛra a bɛ ka sɛgɛsɛgɛ de n yɛrɛ bubu sise ka déclaration dɔw ye k'a kɛra ka sɔrɔ k'ale tɛ minisiriya la mɛ an tɛ ɲɔgɔn ɲininka o tuma na ale tɛ minisiriya la ale y'a projet modifié tuguni wari kun min kun kan ka na n'a kun kan ka kɛ avion tan ni fila ɛɛ minɛn tan ni fila ye blindé tan ni fila ye o tan ni fila la e yɛrɛ de y'o négocier seegin nana a fɔra ko tan ni naani de bɛ bɛn trois milliards sept cent mille donc ni e t'a la e da bɛ don k'a projet modifié tuguni i da bɛ don a la cogo di mɛ n'i t'a la na dɔrɔn n'a kɛ n'i ye ban ka na ni preuve b'i bolo ko i nɔ tɛ na munna i tɛ na yala est ce que dɔw fana sirannen tɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ bubɛyi ta kɛra yan ale tora kaso la fo ka se fatuli ma non ah, euh, an kana fɔ an kana fɔ ko bubɛyi ta tora fo ka to fatuli ma mhm. bubɛyi mana kɛ cogo o cogo maliyɛn den dɔ de don a man wusa ni n ye a man wusa ni e ye bubɛyi bubɛyi mali de y'a kɛ bubɛyi ye ni mali tun m'a kɛ premier ministre ye ka kɛ ministre ye bubɛyi tɔgɔ tɛna fɔ donc i tɛ se ka bonya ni mali ye a taara de siga de kɛra a la a taara o la ala y'a kɛ a ka kalifa ma minɛ a la kaso la o kalifa minɛ a la a tun man kɛnɛ a fatura kiliniki dɔ de kɔnɔ o bɛ se ka kɛ bɛɛ ye o IBK ma sa a ka so wa mɛ a kun ka kɛnɛ yan sumayila bɔlen a ka fɛn na o ma sa wa donc o saya tɛ se k'a fɔ ko chasse aux sorcières tɛ o i yera ko dɔ de la n'i yera ɲininkali fana bɛ kɛ mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ hali an minnu bɛ transition na bi k'i ye minisiri ye k'i ye nin ye n'i bɔr'a la don min na n'a y'a sɔrɔ i ye dankari kɛ faso ka nafolo la i bɛ wele k'i ɲininka n'o jɔr'i la i bɛ o kaso kɛ kɛ mali tɛ mɔgɔ si ta dɔw dɔw bɛ kaso la hali sisan u ka jugement ma kɛ est ce que o tɛ se ka bɛɛ lasiran n'o nana siranin ko t'a la olu ye san joli kɛ o ye nin kɛ yan avion wari dunna n'i ye jateminɛ kɛ yanni k'a fɔ ko karisaw bɛ ka minɛ mɛ armée ka wari talen k'a dun soldat joli sara o kuma na olu ni ka sɔrɔ sɔrɔdasi minnu sara ka sababuya kɛ armement t'u bolo ka sababuya kɛ minɛn t'an bolo ka sababuya kɛ avion ma sɔrɔ kuma in b'o de kama wari de ye jamanadenw ka wari de sɔrɔla ko k'o wari in de ta ko k'a don jamana ka armée la o de ma se olu ma o sababuya la caman sara o sababuya la minɛnko ye caman faga o avion tanya y'a kɛ bin kɛra dɔw kan papiye minɛ t'an bolo n'a fɔra ko wari tununna ko k'o ɲini o tɛ kojugu ye dɛ ne bɛ se k'a f'i ɲɛ na dɔɔni dɔrɔn mɔgɔ min ta balala ne la dɔɔni o ye igor ye o ye igor ta o balala n na dɔɔni ne hakili la hali i tɛna o ka kuma caman mɛn c'est quelqu'un mɔgɔ min don n'a ko fɛn a bɛ na a b'a démontrer a b'a yira n'a b'a la problème t'a la n'a t'a la a banna maintenant mɔgɔ bɛ ka kɛ mun ye u bɛ ka bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ bɛɛ tɛ minɛn kelen kɔnɔ n'i kɔni ye jamana mara e bolo de donna a la i bolo donna fɛn min na o ɲininkali kɔni bɛ k'i la tant que jugement ma kɛ ka ban i bɛ présomption d'innocence de la a ma fɔ k'u y'a kɛ a fɔra de ɲɛɲinini kɛra an sɔminen bɛ aw la a ye na kɛ ɛ n yɛrɛ cousin n'o ye tiéman hubert ye ne b'a dɔn i sen tɛ ko la e ko e ma boli munna i ma na halisa han na yanni ka t'u da o de y'a to mandat d'arrêt in ma kɛ ten o mandat d'arrêt in kɛra mais en même temps ko bɛ sen na kɔnɔna fɛnɛ bɛ yen an tɛ mandat d'arrêt kɔnɔna dɔrɔn kɔ dɛ ɛ kɔkanna dɔrɔn kɔ dɛ minnu yera ko ko la mali la rapport de vérificateur institution mɛ fɛn fɛn lajɛra dogodogoni fɛn fɛn lajɛra u ka tɛgɛ k'u laban parce que tant que mɔgɔ minnu ye dankari kɛ faso ka nafolo la n'u ma minɛ an bɛ an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn mali kura ye nkalon ye parce que nin wari nin wari in de sonyɛni de y'a kɛ dɔw taara sa océan na k'u bɛ taa wari ɲini kɔfɛ nin wari de y'a kɛ caman bɛ u m'a sɔrɔ mali la yan u bɛ ka taa ɲini kɔfɛ maintenant an tɛ se ka jɛn n'a ye ko jamana ka nafolo mɔgɔ dɔw k'o dun k'i t'i ɲininka ni ɲininkali sera i ma ko parce que e bɛ ka fanga ɲini e dun bɛ ka fanga mun ɲini k'i bɛ fɛ ka jamana mun mara i ye dankari k'o wari la fɔlɔ marali dɔ sen fɛ ni i tun b'a mara e tɔgɔ bɛ fɔ a la e caman bɛ yen n'o ko k'a bɛ fanga ɲini o tɔgɔ b'a la han mɔgɔ t'i tɔgɔ t'a la an kana n'a yɛlɛma cogo tɛ na dɛ politiki kɛlɛ tɛ foyi tɛ n'i kɔni ye i kɔni ye baara kɛ jamana kɔnɔ n'a fɔra ko baara sen fɛ ko ko dɔ yera i nɔ kan i bɛ wele i bɛ ɲininka n'a ma ye i nɔ la a ma ban et puis jugement in tɛ ka retarder o ce n'est pas parce que u bɛ ka mɔgɔw minɛ k'u bila yen ko jugement bɛ ka retarder le temps du jugement la o ka bon ni fɛn bɛɛ ye sarasu dɔw tɛ yen non affaire burama ture la mandat d'arrêt tɛ karimu kan a nana fɔlɔ mais o tɛ dossier bali k'a tɛ évoluer o et les 10 11 12 juillet sali minnu kɛra mɔgɔ dɔw tɛ yan a ko tɛ senna l'essentiel est que i ka bila condition na mun ye nin fɛnkɛ mandat d'arrêt anw yɛrɛ tɛ kɛnɛmana dɔrɔn kɔ dɛ sokɔnɔna ta fɛnɛ an ka ɲɛsin o ma kow kɛra mali la koyi sokɔnɔna cogo di tiɲɛni araporuw yirala araporuw y'a yira ko tiɲɛniw kɛra jamana kɔnɔ wari dunna institution na wari dunna ministère la vérificateur ka rapport minnu bɛ yen u k'a bɛɛ labɔ comme le temps de la justice n'est pas le temps des autres parce que justice fana bɛ k'a ka baara kɛ dɔndɔni a fɛrɛ ma donc maintenant an kana na kɔrɔ foyi bila n'an bɛɛ de ye maliyɛn ye an bɛɛ ye maliyɛn ye n'i ma taa fɛn min mara o ɲininkali tɛ k'i la donc kɔrɔ foyi tɛ yen na u ka na dɔrɔn n'u dalen b'a la k'u nɔ tɛ u ka kuma caman dabila i ka na bani mɔgɔ caman taara a yera k'u nɔ tɛ o e bɛ se ka ne wele tribunal la ko kɔrɔ ye ne nɔ ye mais n'an taara n'a kiri tigɛra ni ne jo b'a la a ma ban procès joli kɛra mali gayiniw la wa n'a bɛ tila ka taa kuma baga kɛra caman ma u ka na dɔrɔn kuma caman tɛ na fɛn min kɛra n'i bolo yira a la i ka na i ka ɲɛfɔli kɛ tuma k'i to yen ka sɛbɛnni sɛbɛnniw kan an t'o lajɛ o i bɛ na de i bɛ taa sariya kɔrɔ i ni mun ka kan o bɛ kɛ nin bɛ kɛ ladili ye n bɛ min f'i ɲɛna n bɛ hali transition ni mɔgɔ mɔgɔ i tugu kan bɛ transition na ka dankari kɛ faso ka nafolo la bila i bɛ taa wo kɛ mali ko tɛ tulonkɛ ye bilen dɛ o de kama n ko jamana kɔnɔ fɛn naani bɛ yen an kana tulonk'o la kana tulonkɛ kalan na o de y'a to i bɛ lakɔlimɛtiriw bila condition na pour que denmisɛnninw ka se ka kalan ye u kana suyɛnni kɛ u ka kɛ maa ladiriw ye kana tulonkɛ i ka kɛnɛya la parce que o ye jamana fɛnba ye kana tulonkɛ i ka kiri la parce que kiribonw de bɛ miliyari récupérer kana tulonkɛ i ka armée la parce que n'olu m'aw lakana aw si tɛ kɛ yen mais n'i y'anw yɛrɛ jateminɛ an bɛ tulonkɛ nin bɛɛ la alors que nin naani si tɛ tulonkɛfɛn ye jamana ko la parce que hakɛ de don n ka cɛ n bɛ min f'i ɲɛna mali problème belebeleba c'est l'injustice sociale injustice sociale dɛ an b'o de kɔnɔ il faut k'an ka bɔ o de la d'accord ayiwa faamuyara eh, an bɛ boli dɔɔni eh, an bɛ na eh, ivoire sɔrɔsi bi naani ani kɔnɔntɔn olu minɛna mali la yan maliyɛn ko ko mercenaire don ivoirien ko mercenaire tɛ k'olu ka sɔrɔsiw don aw minnu bɛ a kunkun n'a ɲɛɲɛw dɔn sabula i bɛ CNT kɔnɔna na information caman bɛ yen malidenw b'a fɛ ka min mɛ surtout diaspora mɔgɔw an b'a fɛ k'a dɔn mun de kɛra mercenaires don wa mercenaires tɛ jumɛn de bɛ yen ko in kunkun n'a ɲɛɲɛ n b'a fɛ i k'a ɲɛfɔ an ye n bɛ min f'i ɲɛna a kana fɔ ko ivoire sɔrɔdasiw mɔgɔ dɔ de minɛna ivoiriyɛnw de y'a déclaré k'olu ka sɔrɔdasiw don sinon anw ye mercenaires de minɛ mercenaires ye mun ye maa min n'e bɔra i ka dugu la ni marifa minɛ ka na mɔgɔ wɛrɛ ka jamana kan n'i minɛna o la i ye mercenaire de ye cogoya wɛrɛ foyi t'a la ko i nana binkan de la maintenant n bɛ kuma jɛlen min f'i ɲɛna ninnu minnu filɛ non seulement u tun ko k'u nana MINUSMA la MINUSMA ko k'olu m'u ci u ko ko c'était des éléments des nations unies o ma olu ko k'u tɛ maintenant alasani yɛrɛ ko k'u ni k'a ni MINUSMA jɛmakan don ɔ mais a nana ye k'a fɔ u ma na sariya kɔnɔ n'u ma na sariya kɔnɔ mercenaire de don n'e ti mercenaire ye n'a sɔrɔ u nana MINUSMA ka kadiri kɔnɔ i bɛ na ni ordre de mission de ye o ordre de mission minɛn minnu b'i bolo o minɛn fana i bɛ na n'o ye wa pièce min b'i bolo a bɛ fɔ de ko pièce de service a bɛ fɔ de ma ko eh, passeport de service o passeport de service ninnu caman ye bleu de eh, bon mali ta kɔni ye bleu n tɛ Côte d'Ivoire ta da dɔn maintenant o la fana a bɛ ka na ni maramafɛn mun ye a fɔ ko ni maramafɛn b'a bolo bon aw nana ko 49 militaire force spéciale b'a la mais papier taara ye aw bolo ɛ pasipɔri wɛrɛ yɛrɛ bolo min ye pasipɔri ɔridinɛri ye min dɔw yɛrɛ tɔgɔ tɔgɔ min b'u la papiye in kan o yɛrɛ t'u tɔgɔ yɛrɛ ye dɔ bɛ yen nɔ an b'a tɔgɔ dɔn an b'a jamu dɔn tɔgɔ min b'a ka papiye kan o t'ale ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn maintenant au même moment muso kelen min b'u cɛ la a bɛ yen nɔ ko sergent don militaire don mais a ka passeport ordinaire kan a sɛbɛnnen bɛ ko vendeuse ɛ eh, o y'a jumɛn ye maintenant e ma aéroport yɛrɛ ye hali communiqué kɛ bi parce que u tun bɛ ka dugudugu ni dogo de kɛ mais n bɛ min f'i ye na siga foyi t'a la mercenaires de don mais u nakun ye jumɛn ye mais ninnu nakun wɛrɛ tun tɛ ninnu na ka na bin mali kan ko n'i ko i bɛ ko ko ɲini u kun nana de ye parce que depuis Côte d'Ivoire furadama u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ transition bɛ bin cogo min na u b'o fɛɛrɛ de la olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Wagner ja Wagner b'olu yɛrɛ bolo yen nin Alassane Dramane nin ka complicité de pour que jugu minnu b'a fɛ yen kɔrɔlen ka Mali bin olu kana Mali mara. mais ka fɔla ko ni maa min b'a fɛ ka na bin Mali kan k'u tɛ na aéroport fɛ ko tɛmɛsira wɛrɛ kun b'u fɛ min ni aéroport tɛ kelen ye e hakilina ye jumɛn o la. n tɛ manamanakan ye nacogo bɛ mercenaire la wa. n'a y'i diya a bɛ na fali wotoro fɛ n'a y'i diya a bɛ na nɛgɛso fɛ n'a y'i diya a bɛ na fan bɛɛ fɛ n ko y'o de fɛnɛ bila u kunkolo la ka na n'u ye nin fɛ faransi ka mercenaires ninnu les légions na les légionnaires français olu bɛ ka na dɔwɛrɛ fɛ u tɛ ka na avion fɛ yan mais c'est des mercenaires la France c'est le pays fabricateur des mercenaires même les États-Unis La preuve est que États-Unis mɔgɔ caman baden minnu sara Irak ce ne sont pas des vrais enfants des, des, des États-Unis c'est des enfants naturels minnu baw taara jigin eh, États-Unis k'u denw naturaliser k'u kɛ fɛn n ko caman de sara France ka légionnaire fɛn fila si tɛ France n ko jamana wɛrɛ mɔgɔw de don n'u dalen b'a la u k'u bɔ k'u tɔgɔ n'u jamu bɔ san'i k'u ye c'est la France même qui est un pays qui fabrique les mercenaires u b'o de dɔn kɔrɔlen légion française c'est c'est la légion des mercenaires maintenant mercenaire nacogo foyi t'a la ɲɔgɔn o de kama gouvernement ko Alassane Dramane ma ça c'est négociation parce que an y'a ye président ko ko Faure Gnassingbé ka bila u ɲɛ yaasa président m'a fɔ dɛ a kɛra cogo di an b'o rectifier u ye u ye mɔgɔ damadɔw de fɔ k'olu ka k'olu ka na ka kuma u ni mali ni ɲɔgɔn cɛ u ye mɔgɔ damadɔ min fɔ mali de fana y'a ɲɛnata a ka d'ale de a ka kɛ ɲasingbe ka mɔgɔ ye o de y'a proposé maintenant mali ko ko bon ale bɛ min fɛ o ye nin ye donc le mali n'a pas choisi le mali n'est pas demandeur d'accord maintenant o négociation kɔnɔ mali ye hakɛ saba de fɔ a ko hakɛ fɔlɔ donc ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛra voilà ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛra ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛra bɛn ma kɛ o la fɔlɔ an bɛ k'u ka jaabi kɔnɔ mali ko alasan dramani a ka bɔ k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ko ale de filila mɔgɔw nana cogo min na u ma na sariya kɔnɔ nations unies m'u ci wa u m'u sara mali la o kɔrɔ min ye k'a ka jɔnkala fɔ k'a ye nkalon tigɛ ɔ n'a ye jɔnkala fɔ k'a ye nkalon tigɛ o kɔrɔ fɛnɛ min ye k'a ka jɔnkala fɔ ko mercenaires ninnu ale de y'u bila ka na mali la donc n'o kɛra mercenaires ninnu tokun t'u la yan bilen o c'est comme i ka nakɔ kɔnɔ e ye denmisɛnninw minɛ i ka foro kɔnɔ tiɲɛni na u fa fa jɔ a yɛrɛ la ko k'ale de y'u ci ka taa i bɛ denmisɛnninw bila dɔrɔn i bɛ fa yɛrɛ minɛ parce que nin na c'est alasan dramani qui est responsable de la déstabilisation du mali mali b'a fɛ k'o de jɔ a yɛrɛ la filanan mali ko a ma fo alasan dramani a ka fɛɛrɛ kɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati mali ni cote d'ivoire cɛ cogo min a ka a k'i kali o kan k'a b'o lawaleya n'a dun y'i kali o kan k'a b'o lawaleya hali mandat d'arrêt bɛ minnu kan de n'olu b'a fɛ yen a b'an dɛmɛ k'olu dɔw dɔdɔ dɔ ka na mali la yan parce que o bɛ bɛn ni kelenya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ a b'a to fɛnɛ ale da tɛ don mali ka kuma na tuguni kuma min bɛ na ni tiɲɛni ye mali la mais o n'a ta o ta o kɛra k'a fɔ a ɲɛna sabanan na k'a ka mali ka yɛrɛmahɔrɔnya bonya o kɔrɔ ye min ale ye kuma caman fɔ a ni bubu sise cɛ a ye nɛni caman kɛ sanction kuntan caman tara ko walasa ko parce que ko fanga ta cogo ma ɲa ale b'o contre la mali la donc o b'a to alasani b'i da bɔ maliko kuma na kodiwari b'i da bɔ ale tɔgɔ la maintenant an bɛ nin min fɔ kuma in bɛ mun yira gouvernement ka kuma b'a yira ko mali ka peuple ni cote d'ivoire ka peuple tɛ ɲɔgɔn na mais ɲɛmɔgɔ jugu dɔ de bɛ cote d'ivoire ale de bɛ nin ko ju la donc a ka engagement ta diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ k'ale nɔ don wa n'a ko k'a nɔ don a ka tila ka engagement ta k'a bɛ kelenya sabati a ni mali cɛ o de la da bɛ don kuma na fɔlɔ o de la da bɛ don kuma na o kɔrɔ tɛ k'u bɛ bila dɛ mais pour que da ka don kuma na O de ye nin ye d'accord mais an y'a ye tuguni u ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na u ka mɔgɔ dɔw bɔra surtout ivoirien dɔw olu ko ko euh, courant bɛ tigɛ mali la fɛn wɛrɛ bɛ tigɛ mali la c'est à dire fɛn minnu tɛmɛnen don ani ivoire ni ɲɔgɔn cɛ an dun b'a ye ivoire kɛlen don ka mali servi en partie courant ta fanfɛla la yala e hakilina ye jumɛn o bɛɛ kan bon olu ye manamanakanw de ye o i bɛ courant tigɛ i b'a tigɛ u k'u ka courant ju bɔ ka taa n'a ye u b'u sigi u ka logo abijan yen sogo tɛ don olu fɛ yen bilen anw de bɛ ka aw balo n'a kɛra ten tɔ o ye manamanakan de ye mɔgɔ man kan hali tulo don na c'est sur la base des conventions an ka kuran dir'u ma mais nin jo b'an fɛnɛ la dɛ n'an y'an ban ka baara kɛ o de y'a kɛ ne y'a fɔ an ye san bi saba de kɛ ka taa an gulongulon mɔgɔw la hali OMVS organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal Mali y'i yɛrɛ bɔ a yɛrɛ la ka taa bɛɛ di Sénégal ma k'an ban a fɛn bɛɛ la c'est à dire mɔgɔ mɔnɛ ko de don quoi mais komi an bɛ ka taa an bɛ se n'u b'o cogo hali n'olu y'o kɛ o tɛna to ko ninnu bɛ taa o ɛ kuran tigɛlen kɔfɛ i bɛna mun de kɛ n'i ye kuran tigɛ i bɛ soleil tigɛ n'i ye kuran tigɛ i bɛ kile tigɛ o yɛrɛ ka ɲi o de b'a to an bɛ efɔri wɛrɛ kɛ ka jɛ olu ka o kuran fɛnɛ kɔ donc ça c'est des chantages an t'o lamɛn yɛrɛ parce que mali sera ka kɔngɔ ni minnɔgɔ kun kuran bɛ mali bɛɛ de la ah, eh, mɛ kuran in ka tila bɛ bamakɔ ni eh, eh, fɛngɛ villew de mɛ n'i ye mali population ta k'a lajɛ 21 millions de personnes mɔgɔ joli bɛ min bɛ kuran sɔrɔ n ko an ye lampandɛri bila yɔrɔ caman na an b'an débrouiller u k'a tigɛ mɛ tun an ka yɛrɛmahɔrɔnya an bɛ sa o nɔfɛ il faut pas que mɔgɔw ka nin don ba la nin ye kuma fu de et puis mɔgɔ min bɛ nin fɔ Côte d'Ivoire i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ don u t'a dɔn ko min bɛ sen na parce que u ka ɲɛmɔgɔ sera ka Ivoire lase maloya de ma a filɛ k'a jira k'a tɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye maintenant Assimi dun y'olu ka a y'u bonya Mali gouvernement ye Côte d'Ivoire ka population bonya a ko kuma t'ale ni Côte d'Ivoire ka population cɛ Côte d'Ivoire population maliyɛn joli de bɛ yen mɔgɔ t'a dɔn mali yɛrɛ caman de y'o tu tigɛ donc nin tɛna kɛ mɔgɔ si bagabagali tɛ nin banko ye a ka bɔ dɔrɔn a k'i jɔnko ala fɔ o la n'a ye jɔnko ala fɔ ni da donna kuma na ni jugement kan ka kɛ ou bien n'a ko tɔ bɛ taa taasira min na an b'an da don o la voilà d'accord ayiwa an bɛ eh, a ɲini i fɛ k'i ka kuma laban fɔ eh, maliyɛn de la diaspora mɔgɔw ye bon kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo o ye ka maliyɛn de la diaspora ko fo k'u kan'u ɲin bɔ maliko la korema la an y'a fɔ depuis tuma jan n'an b'a fɛ maliyɛn de la diaspora ka lafiya il faut que consul minnu bɛ taa jamana wɛrɛw la u ka to ka maliyɛn de la diasporaw ka consul ye hali n'u ye dɔ bɔ mali la mɛ dɔ wɛrɛ ka ta olu yɛrɛ cɛ la parce que u bɛ dugu min kɔnɔ o dugu olu b'o dɔn ka tɛmɛ an bɛ mɔgɔ minnu bila ka taa parce que a caman an bɛ mɔgɔw bila ka taa pour des raisons politiques pour que dɔrɔn taa i ka retraite préparer mais a caman tɛ pour que ka taa baara yɛrɛ yɛrɛ kɛ et puis au même moment maliyɛn de la diaspora k'a faamuya ko constitution kura min bɛ nalen u bɛɛ k'u ɲin don a la sabula jamana ka sariya kura min bɛ élection ko bunakun kan u ka kan ka don wasabulon na o kana a kana dan o ma baaraw ka kɛ hali minisiriso kunda maliyɛn de la diaspora nɔ ka kan ka ye a la hali n'a y'a sɔrɔ n'u b'u ka nationalité dɔ bila ka na baara kɛ jamana ye et puis au même moment u k'u ɲin don jamanako la an k'u permettre u ka investissement caman kɛ u k'u ɲin don maliko la i n'a fɔ u y'a kɛ cogo min na maintenant k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko mali bɛ yɔrɔ min na sisan mali bɛ bolo min kan an bɛɛ de ka jamana don an ka jamana in dɛmɛ n'a bɛ fɔ min ma ko la défense nationale u caman bɛ yen u b'a fɔ ko dɔw bɛ mɔgɔw dɔgɔya arajo la dɔw bɛ video kuntanw kɛ dɔw bɛ taa télévision sow la u bɛ mali yɛrɛ dɔgɔya ka maliyɛnw dɔgɔya anw ye solution min sɔrɔ la n'i y'a ye u b'an dɔgɔya parce que mɔgɔw bɛ k'u lamɛn ou bien mɔgɔw bɛ k'u lajɛ n'u bɛ eh, eh, video u b'a kɛ eh, réseau min kan a y'o réseau to yen bani a bɛ kɛ arajo min na a kan'o lamɛn n'an m'u lamɛn u b'a dabila o ne y'a sɔrɔ ko kuma dɔrɔn na f'i ka so kɔnɔ kɛ donc c'est pour dire que o fana ye fɛn ɲɛnama ye n'u sera k'o fana bato o ka ɲi et que bɛɛ k'a bila i kunkolo la ko mali ye an ta de ye mali y'an ta ye mali bɛ sira min kan an bɛɛ k'an jija an ka mali mali dɛmɛ parce que foyi t'an bolo ni mali tɛ k'u yɛrɛ fo u bɛ baara min na an bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ k'an yɛrɛ ka kuluba n'o ye korema ye collectif pour la refondation n b'o ɲɛmɔgɔ fuseni watara fo k'a tɔnden bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ɲɛna mali kura a man kan ka kɛ ni daji ye bilen a kan ka kɛ ni tiɲɛ de ye o de kama hali o maliyɛn la diaspora sɛgɛnnen bɛ dugukolo ko min na n ye n da don o la don dɔ la n ko jugew ma ni kiri taara mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo ko la aw bɛ kiri tigɛ k'a fɔ ko dɔ ta don mais min y'a fɔ k'o ta tɛ o dun fana dɔ ye papiye d'o ma e o ko kan ka bila ten aw ni papiye fu fana y'i bolo a kan ka aw resɛji o kan k'o dɛrɛ ou bien ko fila don ni dugukolo kɛlɛ tɛmɛna e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ hali an kana taa juge fɛ yen mɔgɔ kelen min ye papiye di e ni ne fila ma an ka t'o tigi fɛ yen fɔlɔ bani n'a ko ko ne de ta don kɔfɛ e ka cɛ minɛ ka taa n'a ye justice la o la yuruguyurugu bɛ dabila donc ka f'u ɲɛna yala nouvelle loi domaniale min bɛ ko caman kɛ mais don n'a nata la sariya minnu tara ko min bɛ senna mali la an ma an ɲin don a la k'an mago b'u ka ladili la u k'u ɲin don ko la an kɔni an k'an banba ko saba kan mali bɛ bɔ nɔgɔ la ni fɛn saba ye an ka kan donni ba la an ka wari dilanni ani an ka armée n'an y'o kɛ jamana bɛ bɔ lahala kɔnɔ mais n'an m'o kɛ o ye kɔni ka bo kɛ ka sugunɛ kɛ ka bo kɛ k'a ko donc i ma bɔ fɛn na donc n b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka u yɛrɛ fo u ka faso kanu na a bɛ tu bɛ nansara la ma